nna ọkụkọ ka ị na-anwụ i sekwa tatu n'ahụ ị wụ onye Ọraifite ka ị wụ onye aba aka kwọrọ bugide n'obi why my why my ka why me ndị be anyị ndewonu unu afụgonu nke na-eme ebe a na ọmarịcha nwa ikorobịa bụ sọ mma topu ogologo bụrụ sọ mma o wee bụrụ oshi ọkụkụ. Kedụ ụdị ifele dị ihe a? O wee bụrụ oshi ọkụkụ ka nwa ikorobịa a fụrụ ije zu and ihe a mekwa na Nnewi. Ọ sịkwa na ọ bụ onye Ọraifite. Ọ dị ka ọ na Nnewi ka o bi, wee birizie na Nnewi, o wee bụrụ ohi ọkụkụ ka nwa okorobịa a unu fụrụ bụ sọ mma ebe a je na-ezu. Biko na o nweghị nke a chịtaghọ chịnyere ụmụ ikorobịa anyị kịta. Kedụ ụdị negodu na iru e negodu na o sechakwa tatu nke ndị big boy nke ndị ino gayo oyo i wee magide mma etu a o wee bụrụ ohi ọkụkụ ọkụkụ ọ bụ ọ dịrị ije zu anyway ị maghọ ma o nwego nwa dibịa gwara ya jee weta ọkụkụ ka e wee rụọ ọrụ ya ọrụ o wee mee ka ọkụkụ niile unu ga-afụ ebe a wụ ọkụkọ igbo ọkụkọ igbo ọ dada o nwee ike ọ bụrụ na e nweghị onye gwara ya weta ọkụkụ ka e wee jee rụọ ọrụ ya ọrụ o wee jezie na-ezukọcha ọkụkụ ndị mmadụ ee o jee na-ezukọrọ ọkụkụ na agbata obi tinye ya n'akpa biko na ihe nke a ọ dịkwa m egwu ndị be anyị ndị be anyị ihe nke ọ dịghị unu egwu m ma ahapụ unu ka unu nene ihe onyonyo a ka unu fụ ọmarịcha nwa ikorobịa ji tatu wee ị fụ ya i chee na ọ mmadụ Ị ma na ọ ohi ọkụkụ ọkụkụ ka nwa ikorobịa a jee na-ezu n'agbata obi e? Nna e, nke a bụ ife ifele dịịrị gịwa bụ nwa nakwanụ ezinaụlọ gị. Biko nụ, ihe nke a ajọkakwanụ. O nyeghọ m ọnụ okwu. M ma ahapụ unu ka unu nenegodị ya ka m mara ihe unu che n'ihe onyonyo a, biko. ndị ezinụlọ ya jidie na tụọ ya ịga ka e si wee tụọ nke n'igbo ukwu a na-asị hei nwanne ya ji wee tụ ya ịga nwanne ya ji wee kpụrụ ya kpọchie tụọ ya ịga unu afụgonu ka o si ebido biko nụ ndewonu ka m hapụ unu ka unu nụọ ajụjụ ọnụ ndị sekuriti gbara ya nke na-eme Hey, nna ọkụkọ ka ị na-anwụ Eh? i sekwa tatu n'ahụ Eh? Eh, nna ahụ ebee ka i si Ọraifite na ebee na Ọraifite eh? Isingwu na Ọraifite ndị Ọraifite unu afụgo onye unu kee afa gị amaechi onye amaechi nwaanyị nwaanyị onye ebee ka ị wụ onye Ọraifite ị wụ onye Ọraifite ka ị wụ onye aba aka ahụ kwọrọ so ọ bụrụ nnọọ ọkụkọ ka ị bịara anwụkọsị n'ogbe a Ọkọta na-egburu izu ọgụ. Eh? so abalị ka i ji abịa anwụ ọkụkọ Day time. Eh? ọ ife ka isi bụ ife a aka akpalugo unu ị mara na egbu n'ogo eria egbu n'ogo eria ọ sọ ọkụkọ ka ị na-anwụ ka o nwe ife ọzọ ị na-anwụ sọ ọkụkọ ka ị specializere okay aka kpaa na-agụ obodo ekwu aka chiwere gị ọzọ gịnị ka i de n'obi gị why me why me ka why me

lee ife a kịta na-eme na Egbu Umuenem Otolo Nnewi onye a kịta wụ onye Oraifite na-abịa anwụkọsị ọkụkọ ọ sị na nya anwụkọkwu nke mama ya mama ya na-achọkwu sef ọnwụ ọkụkọ welite ihu ka a fụ ihu welite ihu ọfụma ngwa jiri aka gị kwuo afa onye kwuo afa gị kwuo ebe i si ngwa Amaechi onye Nwali okay kedu ife ị nwere ị ya-agwa ndị ndị youth ibe gị ndị tattoo ibe gị Tattoo adịrọ mma ọ sị na ọ dịrọ mma ọ sị ọ sọ ya na ọkụkọ dị mma izu Ana ọkụ ohi ọkụkọ adịrọ mma. ọ sọ ohi ọkụkọ ị na-ezu Yes sir. okay ngwa na ụmụ ụwa ọ na-afụgo n'elu ọ na-afụgo n'elu onye agwa ya chọọ ife ọ na-alụ ọ ya alụ ọ sị na izu ohi ka mma Edekwa ọka. mgbe iri kọwara ha ka anyị fụgodu ọkụkọ ọkụkọ kpojuru akpa ọkụkọ ka ọ na-ekpo na ebe a kposa ya n'ala ka anyị pịa ọkụ ọ na-ama oke igolo ọnụ ka anyị gọmụ ka pịa ya ala ọnụ e nwere ọgwụ i ji anwụdo ọkụkọ nna jos ime ha na-ekpa ma enwere ya ọ n'abalị ka ọ n'efifie ihe a kịta awụ ohi ọkụkọ ka onye a na-ezu mgbe iche na nke gị Hey!

i jechaa nke a bata ịchọ nya inyere onwe na ọ na ya abata ọ na mma anyị nọ nso kịta jụọ onye maka nke mma anyị na-efu ma jee rie ebu na nna a na-akpa atụrụ